igwe kachara igwe niile nọ na Anambra mana ahụ mana ọkwara ahụ nọ n'ịnọ ala n'ọkwa ya kachakwuo ha ahụ ihe gọzie ọjị nke a gọzie ihe niile nke anyị eme ebe a na-akụzi ihe nye aka akụ ihe enwe enwe n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ igwe igwe

ka ọnwa nọvemba dị iri abụọ na itoolu 29 ndị otu sụbakwa igbo ndị ASATU na ndị igwe anambra wee tinyere ọha na eze ka onye bute ya dobe ya ebe a ife e kwuru ndị igbo gbakọ ebe ọbụla ebute ya dobe ya onye bido sụmazi oyibo ajọ ọrụ agarakwarala ya mgba onye anyị ba ma anya ọ sụma igbo ọ gị nwa bụ leader ndị igbo gị nwa bụ onye izizi bụ gọvanọ na anambra steeti and mgbe ị na-achị ị bụ gọvanọ ahụ before ị bụrụ ya mgbe i jere n'ụlọ ndị na-emewe iwu before ị bụrụ gọvanọ a sị na igbo enweghị eze mana eze pụta ị ma na igbo nwere eze ndị na-ekwu okwu ma religion differences ya bụ religion nke a nke a ị bụ onye ga-emenwu ife ọ bata religion anwụọ okwu gbasara Igbo o bi na Abuja o biri ndị ugwu ya na ba nọ onwe polisi onwe ha nọ mana iji onye Igbo ma na oge ọ na-ekwe na okwu ndị Igbo o buru ụzọ macharịpụta

onwezizi mmadụ kwesịrị ikwu ọjọọ si ise anyị kọnkọ ogene anyị na-ekele gị ị pụtara n'ọha na eze chawapụ chawapụ o nweghị onye gị na ya o nweghị onye gị na ya ha n'ebe a karịa onye bụ onye isi kpamkpam nne ya nwụrụ na-ekele ndị nne bịara ebe a etu unu si bịa ndị nne ndị nna ụmụ okorobịa ọ bụghị ife ọbụla akwụrie na-ekwuhe na-ekwuhe anyị ekenego unu

ife be anyị sị na onye nna ya ziri ori na-eji ụkwụ eme gịnị agbawa ụzọ o tego ọ na-ara na-ekwu ife sụbakwa igbo mgbe mmadụ eche ihe ọrụ mkpụrụ mmadụ enye mana ị na-anya e mesịa ị bịa ife nso hụ na otu na-atọ siri ike bụ ndụ kwụbara ife a ọ bụrọ naanị m kwụbara ya otu sụbakwa igbo kwụbara ya wee mechaa wee na onye isi ASATU ebe a anya kwado ya n'ikpeazụ ndị igwe anambra ịfụrụ ya wee sị si na ife a onye kwado ya edewe ife eji mara ya ị fụrụ nke ndị igwe ka ọ dị n'etiti nke ndị ASATU dị n'aka ekpe m nke ndị otu sụbakwa igbo n'aka nri ife eji iri ya bụ na a chọpụtara na ndị igbo ya dị nkenke okwu na oyibo na-agba anụ gbara ya asụba n'ọkwụ na-arụ ka ọ nọgoro anyị ebidoro na nwata na ndị ọcha mgbe afụ onye sụwa Igbo oge ndị ọcha na-achị kedu ife a na-eme ya akụwa ya ụtarị ndị Igbo wee sị ọ ya ka a ga-eme etu n'ọbụ onye sụwazi oyibo karịa ewere ife a dobe ya ọ bụrụ na ya ọ kụja nwaanyị ife na-eme adara ọ sụwa Igbo na kịta anaghị emezi ya ife ndị anyị na-akpọ mkpụrụ nkata ọ bụrọ nzuzo ka a na-emezi ya ewepụtagoro ya ọha na eze atụrụ anya na otu niile ma ndị igwe ma ndị ọha na eze ma ndị otu ndị PG ma ụmụ nwanyị otu ọbụla unu ga-enwe nzukọ unu ewere ife a kwụba n'etiti

obodo ọbụla niile otu ọbụla niile ma otu ụka ma otu obodo ị na-eme nzukọ bido ụbọchị taata bido 29 a kwụbara ife a nọvemba ife a ga-adị

mana ọ bụrụ na onye Igbo a mụrụ n'ala Igbo bịa sụbaziela anyị oyibo na-egosi ya ife a ka ọ gwa anyị ebe a mụrụ ya ma ọ bụ n'ala Igbo ka ọ bụ ndị ọcha mụrụ ya ọ na-ezizi ozi ndị Igbo sụbakwanụ Igbo ndị Igbo sụbakwanụ Igbo n'ihi gịnị asụsụ ọ bụ ndụ mba ekele m unu daalụ e sị ka m pụta kwuo okwu my daughter nọ medical school na Howard fight there with our lineup ndị na-eji obodo ebo na Howard ka e wee weta igbo course na Howard University today a na-akụzi omenala a na-akụzi Igbo as a language na Howard University which is a very big achievement and my daughter nọ na third year ya na medical school championed it with our help mụwa bụ president ndị Nigerian Igbo Community abroad maka na Igbo nọ all over the world and we are recognized. E nwere ife a na-akpọ obi Igbo na Virginia na America a na-akpọ obi Igbo all the states gọọmenti ebe a recognize na anyị wee rụọra anyị obi Igbo so ife unu na-eme amaka ekene m unu a sị ka bịa nọnyere unu but we want to open our own chapter